Energie TV jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw mun ye nin jamukan in kanu n'o ye ka kuma ka mɔgɔw lasɔn à vous de convaincre bi an segira ka wele bila an ka jamana maaba dɔ ma tugun n'o ye an ka minisiri kɔrɔ ye Mohamed Ali Bathily n'an ko a ma maître Mohamed Ali Bathily avocat don o y'a ka baara ye o b'a jira k'a fɔ sariya kɔni a y'o dɔn a y'o kalan kɛ mɔgɔw kun ɔ aw b'a dɔn wagati laban in na ka da wulikajɔ kan mun kɛlen bɛ mouvement du cinq rassemblement des forces patriotiques fɛ ka na se f'u ka memorandum mun bɔra le 30 juin ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma u ka fɛɛrɛ fɔlenw na ɔ sariya fɔbagaw cayara sariya dɔnbagaw cayara filiw bɛ ka don ko la mɔgɔw t'u taafan dɔn ɔ an y'a ɲini ka wele bila a ma bi a ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye fili bɛ fɛn minnu na mɔgɔw ka se k'a faamuya sariya sira fɛ ka da u ka wulikajɔ kan o y'a wele kunba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka memorandum ye a ka se k'o ɲɛfɔ an ye ɔ an b'a dɔn k'a fɔ ka kɔnferansi kɔfɛ juye kalo tile seegin ɔ peresidan bɔra ka bɛn minuwi ma ka a ka ɲɛfɔli kɛ tuguni jamanadenw ye n'an ko ma adresse à la nation o ɲɛfɔli fana kɔnɔ a ye mun sɔrɔ ka tɔmɔ o la ka da u ka ɲininiw kan ka se k'o fɔ an ye ɔ an b'a dɔn fana wulikajɔ bolodalen b'u fɛ juma nata n'o ye juye kalo tile tan ye o wulikajɔ bɛna kɛ hokumu kɔnɔ ɔ an bɛ an ka babu laban n'o ye walasa Maître Mohamed Ali Bathily an b'i fo. Nba i bɔ i ka kɛnɛ ye. Nba. Somɔgɔw bɛ di.
Tɔɔrɔ si tɛ. I n'i ka équipe n b'aw bɛɛ fo. N b'an lamɛnbagaw bɛɛ fo. O diyara n ye.
O la i bisimila. An b'a fɛ ka na ɲininkali fɔlɔ min tengu i la. Naamu. O ye an b'a dɔn i bɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques kɔnɔ. Unhun. I bɛ se k'a fɔ an ye i bɛ yen ni jɛkulu min tɔgɔ ye ou bien e taara yen cogo di? Ɔ ne bɛ yen ni an ka jɛkulu tɔgɔ ye. ɛɛ aw yɛrɛ y'a dɔn tɔn dɔ tun bɛ ne bolo parti tɛ yɛrɛdɛmɛ tɔn don yɛrɛɲini tɔn don puisque partiw bɛ sigi fanga ɲini de kama mais an bɛ association dɔw kɛ u kɛrɛfɛ olu fana b'i yɛrɛ ɲini jamana kɔnɔ k'a ɲɛsin jamana sariyaw ni a kibaruyaw la u bɛ se k'u ka hɛrɛw sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min olu ye associationw ye association ni parti danfura o y'o de ye parti bɛ a ka papiye sigi n bɛ fanga de ɲini anw dun ko an b'an yɛrɛ de ɲini jamana kɔnɔ ne ka association a tun tɔgɔ association pour le mali nka ala y'a sɔn tɔgɔ dɔ la ɛ politiki mɔgɔw nana an ka tɔgɔ ta ka don a la u bɛ taa wula kɔnɔ ka taa ne ka tɔgɔ ye ka jama ɲini ni n tɔgɔ ye jama minnu t'u kalama maa minnu bɛ taa ɲini n t'u kalama n y'o caman ye fo laban na u bɛ t'i sigi arajow la olu ye apm ye hali assemblée fana na groupe politique politique dɔw fana nana fara ɲɔgɔn kan tugun olu fana taara kɛ apm ye ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ye apm nin kɔnɔ tugun tellement a cayara a fɔbaga cayara ɔ ne y'a to o bolo sisan an ye dɔ ta an y'o kɛ fasoden ye an ka association tɔgɔ fasoden donc n bɛ mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques n b'o kɔnɔ ni nin association kura de tɔgɔ ye fasoden o faamuyara ɔ sisan an b'a fɛ ka na ɲininkali mun kɛ i la an b'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile bi saba aw jɛra ka memorandum dɔ kɛ ɔ mɔgɔw bɛ memorandum dɔn mais a bɔra hokumu kɔnɔna na memorandum ye fɛn jumɛn ye i bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye fɛn fasugu jumɛn don a ye memorandum
a b'i komi ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛsin kibaruya dɔ la hali n'i ma kibaruya bɛɛ fɔ i b'a hakili kunbaba kunbabaw k'olu sigi ɲɔgɔn kan k'a k'i ka ɲinifɛn ye a bɛ f'o ma memorandum ɔ an ye memorandum mun dilan an y'a ɲɛsin mali ko la k'a sababuya kɛ mun ye ɛɛ a dogolen tɛ maliyɛn si la ko sariya yɛrɛ tɛ bolila mali kɔnɔ tugun a tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn i mana yɔrɔ yɔrɔ ta fo n'o y'a sɔrɔ faama dɔ mago bɛ sariya ka tigɛ cogo dɔ la i bɛ taa i b'o kɛ a bɛ d'i ma n'o tɛ sariya tɛ mali kɔnɔ depuis 2018 élection na cour constitutionnelle bɛ fili mun kɔnɔ ne y'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ kandida kan ye u y'a kɛ ko n tɛ ibk fɛ e eh, mɔgɔw yɛrɛ bɛ u bɛ ban u yɛrɛ la n'o tɛ ka ibk sigi a sigira waati mun na ne bacili ye mun kɛ pour que a ka na fanga la a ka ca dɛ wa n m'a kɛ ni foyi ye IBK ka wari kun tɛ ne bolo a don dɛ ne y'a kɛ ni n yɛrɛ ka nafolo ye donc ni mɔgɔ y'i ka nafolo bɔ ka mɔgɔ min sigi ani minnu a sigilen kɔfɛ olu ko k'a ka d'u ye aw tɛ kelen ye sa ne bɛ caman y'a kɔ bi a bɛ na wagati mun na olu tun miirila fanga in bɛ taa di mɔgɔ minnu ma dɛ u tun b'olu de kɔ hali tun tɛ se ka IBK tɔgɔ f'u ye mais bi u bɛ IBK de kɔ ni limɔgɔ magar'a la u bɛ diɲɛ kuma jugu bɛɛ f'i ma hali limɔgɔ tɛ se ka sigi a la o ɲɛna nka kunu olu tun t'a fɛ a ka fanga sɔrɔ dɛ anw de ye kɛlɛ kɛ a kama mais bi n'anw ko fana an ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ min sigi an sago ye de a ka ɲa o mais n'anw jigi latigɛra k'an jigi latigɛ fo an b'a fɔ a anw kɛra sababu ye ka maliyɛnw k'u ka nin ta u y'a ta a bɛ ka tiɲɛni kɛ o tuma an k'an sigi k'a lajɛ n'an y'an sigi ne yɛrɛ bolo an n'an hakili bɛ bila ɲɔgɔn na parce que a bɛ kɛ komi ni e de kɛra kojugu sababu ye n'i kɛra kojugu sababu ye ɔ i bɛ se ka wuli ka kojugu in bɔ mɔgɔw kunna cogo min i b'a kɛ o donc minnu b'a kɔ bi olu fɔra anw kɔ anw kɛr'a fɛ k'a sigi an b'a dɔn kuma dɔ bɛ fɔ la bi kosɛbɛ n'o ye mm. désobéissance civile ye o fɔli daminɛna e yɛrɛ fɛ ne de y'a fɔ 2018 mm-hmm. k'a yira mun don n ko ni jamana bɔra sariya kɔnɔ mm-hmm. jamana tɛmɛsiraw bɔra sariya kɔnɔ wala fanga nacogo olu si tɛ sariya kɔnɔ o jamanadenw ka kan ka ban sariya ma ne kelen ne ma nin fɔ ni n ka fɔli ye dɛ a bɛ constitution kɔnɔ o fana o sɔrɔla mun fɛ ka kuma teriya eh, manasaw bɛ yɔrɔ min na baara la yen sariya yen sariyaso a ka kan ka baara cogo min a maaw ka kan ka ye sariya kɔnɔ cogo min sariya dɔ de b'o fana kofɔ n'o ye cour constitutionnelle ye o sariya in a bɛ f'o ma la loi numéro 010 97 du 11 février 1997 nin tara IBK tile la ka IBK yɛrɛ to alpha ka premier ministreya la sariya in a ka kuma ka nɔgɔ a ko aw de bɛna kiri tigɛ fanga kibaruya la minnu bɛ fanga ɲini na aw de bɛna kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma bɛn a la a kuma laban ye aw ta de ye o tuma ne bɛ kankarida dɔ k'aw ye o ye aw tana ye n b'aw tana fɔ aw ye aw tana ye mun ye aw kana kɔn ka kuma kiri la ka sɔrɔ a kuma laban y'aw ta ye aw kana kɔn ka kuma tant que kiri ma d'aw ma mɔgɔ kana aw kumakan mɛn jama la mɔgɔ kana aw sɛbɛnni nɔ ye a kiri kibaruya kan article 8 de la loi 010 97 du 11 février 97 ne ma nin sɛbɛn a b'a kɔnɔ hali bi a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ élection présidentielle tuma eh, an taara bubɛyi fɛ yen an taara bubɛyi fɛ yen premier ministre parce que gɛlɛya dɔw tun bɛ élection ko la eh, an diɲɛ ani minnu bɛ baara la diɲɛ kɔnɔ n'u ye mɔgɔw bila ka na an ka élection jateminɛ yayi boni président kɔrɔ min bɛ Bénin o tun y'a ɲɛmɔgɔ ye jamana caman mɔgɔ tun bɛ yan u ko bon kɛlɛ kana y'a la sini ye élection ye bi samedi a ye na 10 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ primature la an ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛ kana kɛ ni kibaruya min bɔra n'a ma bɛn a n'a a kana kɛ kɛlɛ a ka taa sariya la an taara sigi mun kibaruya bɛ yen fɔlɔfɔlɔ min bɔra a dɔw ye preuve labɔ nin tigi surtout bafulabɛ an ye mɔgɔ dɔw ye biro wɔɔrɔ wolonwula bɛ yen a mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kelen kelen bɛɛ kɔnɔ liste la u tɔgɔ bɛ biro wolonwula kɔnɔ ça veut dire u bɛ se ka taa voter biro wolonwula kɔnɔ an ye dɔw ye olu yɛrɛ nana ne yɛrɛ fa ka carte d'électeur filɛ an taara a ta ne fa sara a 20 ans de ye ɲinan ye an ye denmisɛn dɔw ye 12 13 ans carte d'électeur dilanna ka bon nin kumaw bɛɛ wulila ka mankan caya ka caya ko fo ka nin bɔ liste la a wagati la ne yɛrɛ bacili ko n ko a ye nin yɔrɔw to yen ni aw ye nin votuw ye yɔrɔ min n'a ma ɲa a fɔra cogo min an bɛ taa tribunal la n'a ma ɲa o b'a bɔ a la o kɔfɛ an ko Ag Erlaf ma ministre de l'administration territoriale ah mais i ye lettre dɔ ci lettre in copie filɛ a b'an bolo i y'a ci gouverneur ma k'a ci maire ma k'a ci préfet ni sous préfet ma i y'a fɔ ko procuration o kɔrɔ ye ni maa mun tɛ se ka taa vote la i ka sɛbɛn dɔ dilan k'a di dɔ ma a ka taa vote e tɔgɔ la n'i ka pièce e tɔgɔ la awa k'i y'o a fɔ ko procuration a ka di mɔgɔw ma minnu bɛ commune kelen kɔnɔ olu bɛ se k'a di ɲɔgɔn ma n'aw bɛ commune kelen kɔnɔ aw bɛ se ka procuration di ɲɔgɔn ma an ko sariya m'o fɔ dɛ sariya ko de n'aw bɛ bureau de vote kelen kɔnɔ bureau de vote e dun y'a kɛ commune ye commune dun kɔnɔ i bɛ se ka bureau de vote kɛmɛ duuru sɔrɔ ne yɛrɛ votera centre kelen mun na o o o centre yɛrɛ kelen kɔnɔ bureau de vote min tun bɛ yen a bɛ bi saba bɔ. donc e taara kɛ ko commune a i y'o caya dɛ ag erlaf sariya m'o fɔ i ye sariya sɔsɔ o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don élection ko in na parce que procuration kɔni na yaala biro bɛɛ kɔnɔ sa puisque n'aw bɛ vote biro kelen na o kɔlɔsili ka di e ni ne bɛ biro kelen na ne ma se ka vote n ye n ka papiye d'e ma e taara vote ne tɔgɔ la awa président ye mɔgɔ kelen de ye a bɛ e tɔgɔ b'a bolo ne tɔgɔ b'a bolo e bɔra ne tilara ka na n ko n bɛ tila ka vote ni n yɛrɛ tɔgɔ ye a b'a fɔ ko aa ko tinbo nana vote e tɔgɔ la sisan bacili e tɛ se ka vote tuguni donc o contrôle ka di mais n'a kɛra commune ye dun commune na e ni ne bɛ se ka kɛ commune kelen kɔnɔ an tɛ bureau kelen na hali an tɛ centre de vote kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ centre de vote saba naani bɛ commune kelen kɔnɔ o kelen kelenna kɔnɔ i bɛ bureau tan bureau mugan bureau bi saba sɔrɔ yen donc n'an y'a kɛ o cogo la jate tɛna ye procuration ko la mais sariya mun ni ag erlaf y'a ɲininkali ni ag erlaf bɛ k'a ko fɔ nin ye ale yɛrɛ de ye sariya in ta k'a to ministre de l'administration territoriale la n bɛ gouvernement kɔnɔ ale ka tila ka na nin kɛ a y'anw dabali ban an ko mun na i y'a kɛ a ko non ne m'a kɛ n yɛrɛ ma n ye lɛtiri ci manansa ma n ka lɛtiri filɛ manansa procuration ko in bɛna kɛ cogo di manansa ye n jaabi a y'a kɛ commune ye donc ne ma bɔ manansa ka hakilina kɔnɔ ma b'a ka kumakan kɔnɔ a ka lɛtiri filɛ ne ye lɛtiri min ci a filɛ a ka jaabi filɛ o de la ne fana ye nin lɛtiri ci mɛriw ni guvɛrinɛriw ma an ko mais manansa y'a fɔ manansa m'a fɔ manansa kumakan tɛ se ka sariya yɛlɛma sariya ko bureau de vote de a ma commune fɔ donc e ni manansa aw bɛɛ ye sariya sɔsɔ
a man kan sariya y'o de fɔ a ye k'i tana ye ka kuma kiri la ko la fɛn mun kiri laban bɛna d'i ma e tana don
i dɔ b'a ni ni sariya ko i tana don fɛn dɔ bɛ k'i tana ye ɔ a bɛna mun k'i la n'i tana tiɲɛ a b'o f'i ye o article 10 ko ni a y'aw nin tana in tiɲɛ kuma ka kɔn ka kuma kiri la o tuma ne yɛrɛ sariya n y'aw dabɔ kiritigɛlaya yɔrɔ la aw tɛ kiri tigɛ yan tugun n m'a fɔ aw ka démission di dɛ ne de ko n ko n y'aw labɔ d'office aw tɛ kiri tigɛ yan tugun donc ni sariya y'o fɔ manansa ye sariya y'a jira ko manansa tɛ kiritigɛla ye ni manansa tɛ kiritigɛla ye o don kama manansa k'i jɔ maliyɛnw ma ale dun tɛ kiritigɛla ye ko ibk ye mali perezidan ye est ce que o bɛ jate wa a wagati la an y'o de fɔ o mais maaw y'a kɛ juguya ye u ma sariya yɔrɔ lajɛ dɛ bacili ko ibk tɛ mali perezidan a ka taa ka bɔ an da la i b'a fɔ ko mali sariya tɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye a wagati la mali sariya don nka n'i y'a fɔ e de ye baasi kɛ k'a fɔ IBK yɛrɛ ye IBK ne m'a fɔ i ma élu mais i jija i kana problème bila i yɛrɛ ka élection kɔnɔ manasa sababu la sariya kelen in ko article 10 ne b'i da bɔ a la article 8 ko aw tana ye nin ye article 8 ko aw tɔw aw tɔw mun filɛ nin ye aw fana danbe ye mun ye aw bɛ fɛɛrɛ a kama nafolo bɛ da a kama o tuma aw kana ko kɛ mun bɛ jigi tigɛ aw ka ko la sariya y'aw ta mun kama k'a baara kɛ article 10 dun ko ni manasa ye nin kɛ aw mɔgɔ kɔnɔntɔn don aw tɔ seegin aw bɛ perezidan kura ta aw cɛla aw bɛ manasa da bɔ a la tɔ seegin fana banna k'o kɛ olu ye manasa da to a la ka tugu a kɔ nin dun bɛɛ la papiyew cir'u ma dɛ k'a yir'u la nin kɛra dɛ u ma deli k'a fɔ abada ko mun fɔra nkalon don u yɛrɛ ka ko la donc o tɛ IBK ka élection ko ye o tɛ a ye jama mun sɔrɔ ko a m'o sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ nka a ye to sariya kɔnɔ aw ka mali élection ɲɛnabɔ ni sariya ye aw kana aw yɛrɛ sago kɛ
an y'a ɲini a ka bɔ yen yɛrɛ a ka bɔ cour yɛrɛ kɔnɔ n'i ye manasa ye bi k'ale sigira san wolonwula ɛ sariya min b'ale ka san wolonwula in ko fɔ n ko sariya kelen in de ko ko n'a y'a tana tiɲɛ k'a gɛnna munna manasa t'o yɔrɔ fɔ maliyɛnw ye o yɔrɔ bɛ sariya in kɔnɔ munna ale t'o fɔ a t'a fɔ ko munna plainte kɛra ne kan ko ne manasa n ye nin kojugu kɛ n ye n tana tiɲɛ n ka kan ka bɔ yan o fana bɛ sariya in kɔnɔ munna manasa t'o fɔ manasa ko dɔrɔn a ni sariya ko ale bɛ san wolonwula kɛ k'ale bɛ san wolonwula de kɛ donc n'an ye nin kuma ta mhm. k'a ɲɛsin perezidan ka kunun kuma la mhm. a ye mun fɔ k'ale bɛna eh, cour k'a bɛ mɔgɔ a dafa mhm. donc o kɔrɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ yen sisan a fɔra mɔgɔ naani démissionnera kelen sara a bɛ donc mɔgɔ duuru fara a tɔ mɔgɔ naani kan manasa b'o cɛ la ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko ko a ko sariya gɛlɛyara cogo cogo ko sariya don dɛ dura lex sed lex a y'a fɔ kunun sariya gɛlɛyara cogo cogo sariya don f'a ka boli de munna manasa ye sariya tiɲɛ nin yɔrɔ mun na ale t'a fɛ o ka boli manasa t'a fɛ o ka boli olu dun bɛ bɔ ka sariya ko fɔ maliyɛnw ye k'an ka sɔn o ma mun na o tuma fɔcogo fila de bɛ mali sariya la ale ibk kalila de article 37 de la constitution i kali de k'o fɛ mali sariyaw bɛ boli o kuma ka kuma in n'an taara n'a ka kuma in sens o b'a jira k'a fɔ manasa tɛna bɔ cour kɔnɔ o kɔrɔ ye manasa tɛ bɔ wa ni manasa ma bɔ ibk k'a dɔn an ma da ale ka sariya ko kuma la dɛ ko sariya gɛlɛyara cogo cogo ko sariya bɛ ala ne lamɛn parce que manasa ka to a la hali n'a tora a la o a ma to a la manasa man kan ka ye cour nin yɛrɛ de kɔnɔ i man kan ka ye yɔrɔ min n'i yera yen hali n'u y'i kɛ yen président ye kɛ o kɔrɔ ye sariya tɛ yen tugun mais bɔcogo wɛrɛ b'a la sariya fɛ mais bɔcogo eh, sariya m'a labɔ wa o bɛ se ka labɔ cogo di o tuma timbo ne a fɔra ko président tɛ se k'u bɔ yen ala timbo ne ma kuma mun ne ye kuma mun f'i ye article 10 ne m'a sɛbɛn sa an ka ɲɔgɔn faamu n'a bɛ sariya kɔnɔ n'i y'i tana tiɲɛ ne sariya yɛrɛ y'a jati k'e tɛ yan baarakɛla ye tugun ne de y'i labɔ ɛ o tuma aw ko jɔn wɛrɛ k'a labɔ ibk ni ibk ko k'ale man kan k'a labɔ mɔgɔ minnu n'u ni manasa tun bɛ baara la olu ka kan k'a labɔ n'o ma se ka kɛ plainte déposera cour suprême na cour suprême tun ka kan ka manasa labɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u banna ka sariya boli parce que manasa don

n'a fɔra n gɛnna ka bɔ avocat la est ce que ne bɛ se ka n ka robe don ko n bɛ taa mɔgɔ défend wa ɛ mais ni sariya ko manasa tɛ yan mɔgɔ ye tugun munna manasa bɛ ye yen plainte bɛ manasa kan ni plainte ye an k'a kɛ hali sini u k'a dayɛlɛ u ka manasa wele manasa i ye forfaiture kɛ a article filɛ 72 et 73 du code pénal e y'o de kɛ forfaiture kɔrɔ ye mun ye danaya dar'i kan ka jɔyɔrɔ d'i ma ka sara d'i ma k'a bonya d'i ma ka a bonya bɛɛ k'i ye a mɔbiliw b'i bolo a tɔgɔw b'i la i mana taa yɔrɔ min na a bonya bɛ da i kan k'i ka baara min kɛ i bɔr'o minɛn kɔnɔ i taara i yɛrɛ sago kɛ aa o ye forfaiture ye dɛ ne m'o sɛbɛn dɛ o fana bɛ mali code pénal kɔnɔ depuis 1962 modibo tile la ɔ manasa y'o de kɛ ko o bɛ kɛ n'i y'o kɛ i bɛ ɲangi cogo di san duuru ka taa bila san tan kaso la ɛ tɔw minnu banna ka manasa ka bɔli fɔ a ye k'a fɔ manasa e t'an dɔ ye a kɛra lagine a ma mɛn u y'u ka président de la cour constitutionnelle labɔ tɔ minnu tɔ seegin minnu fana banna ka manasa labɔ olu fana ye forfaiture kɛ puisque a fɔr'u ye ni ma aw dɔ ye nin kɛ aw bɛ nin de kɛ u banna k'a kɛ o fana ye forfaiture ye danaya fana dar'olu kan ka bonyaw da u kan ka saraw d'u ma ka mɔbiliw d'u ma a tɔgɔw b'u la n'u bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ o bonya bɛ da u kan mais u ye jamana janfa puisque sariya mun dir'u ma k'u ka boli mɔgɔ wɛrɛ tɛ sariya in boli n'olu tɛ u dun taara o de kama u y'i ban donc ne la ne lamɛn n'o forfaiture bɛ yen walahi ni e ye kojugu kɛ bi polisi bɛ n'e minɛ yan ka taa n'i ye procureur kasoge bara munna manansa tɛ taa n'ale y'a kɛ coalition des fonctionnaires contre les lois de l'état puisque u bɛɛ u mɔgɔ kɔnɔntɔn bɛɛ ye bɛnbɛnbɛn kɛ sariyaw kama o fana y'a dama ɲangini dɔ ye sariya k'o fana la article 75 76 jusqu'à 78 du code pénal ko n'aw y'o kɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ k'i ban ka jamana sariyaw waleya a b'i komi n'aw ye jamana kɛlɛ a sariya sunba o ye jamana in sigi sariya de kɔnɔ aw dun banna k'aw tɛ sariya de boli a ye jamana sariya sunba sɔsɔ a ye jamana sariyaw sɔsɔ pour que u kana se ka baara kɛ o tuma k'o fana kama aw bɛ ɲangi k'a bɔ san duuru la ka taa bila san mugan kaso la nin de bɛ manansa kun kan manansa yɛrɛ m'a fɔ ko eh, eh, mɔgɔ diinamɔgɔ minnu ko ko ka muruw ni marifaw ni fɛnw ta k'u ka minɛ wa manansa m'a fɔ wa k'u ka kan ka minɛ wa o n ko sariya in ko k'ale yɛrɛ ka kan ka taa kaso la de nin fana la san duuru ka taa bila san mugan kaso la ne bacili m'a fɔ o n'o y'a sɔrɔ ne de bɛ ka baga manansa ma n bɛ manansa dɔn i ko n tɛgɛci n y'a dɔn kabini n ye jugeya daminɛ ni o cɛ bɛ mali la k'i bɛ t'i nɔrɔ manansa ka ko kɛta la ka sɔrɔ tiɲɛ t'i bolo n'a m'i datugu i k'a fɔ ma to mais ne ko manansa ka ne wele maître an y'o yɔrɔ faamu maintenant fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ yen tugun wa bɔcogo wɛrɛ bɛ yen tugun wa bɔcogo wɛrɛ bɔcogo wɛrɛ dɔ bɛ yen kɛ o ye jumɛn ye bɔcogo wɛrɛ tɛ ne ko n ko n ka kiiri tɛ di manansa ma a tɛ d'a ma kɛ ah, puisque a dɛsɛlen bɛ ka sariya appliquer ibk bannen bɛ k'a lawuli ibk ko sariya tɛ boli manansa kan ale dun ko surɔ surɔ i kɔrɔ a ka kuma la ko sariya ye sariya de ye a gɛlɛyara cogo cogo sariya don donc bɛɛ ka tugu sariya kɔ mun na ale tɛ tugu nin yɔrɔ sariya kɔ nin yɔrɔ sariya ye mali yɔrɔ dɔ mali sariya dɔ de ye donc an ka ɲɔgɔn nɛgɛ in dabila sa tinbo fɛn dɔ bɛ k'e la u bɛ sariya ko fɔ e ye n'a kɛra karim na a tɛ fɔ ni karim don sariya ko t'a la a président den ninnu ye mun de kɛra a ye nin dabila a kana kunko las'a ma voilà mais ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɛ kɛ o manansa ta kɛra o de ye manansa ye sariya bɛɛ tiɲɛ mais wuli kana k'a kɔ o tuma manansa tɔgɔ o sariya ye a bɛ sariya yɔrɔ jumɛn kɔnɔ ko manansa ka fisa mali sariyaw ma k'a bɛ jamana ɲagami perezidan yɛrɛ b'i sigi a ka perezidanya kuma ka wuli ka jamanadenw wele k'a bɛna kuma a bɛ nin fɔ ka sɔrɔ a bɛ nin dɔn o tuma perezidan ye janfa kɛ a ye mali janfa a ye mali sariya janfa ka manansa fisaya mali ye ale dun mali de kalifara a la a n'a sariya a ko n ye mali n'a sariya ta mun na nin tɛ kɛla de donc n'i ko sisan ne ye ko dɔ kɛ k'i bɛ ne nɔ minɛ n b'a f'i ta ka bɔ n da la mun na aw tɛ manansa nɔ minɛ sariya bɛ mali la wa. d'accord an b'a dɔn eh, cour constitutionnelle gɛlɛya ni assemblée gɛlɛya donnen bɛ ɲɔgɔn na aw ka mémorandum kɔnɔ aw y'a ɲini ko ka assemblée ci ɔ aw y'o fɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye. hakilina jumɛn.
manansa mun bɔra ka hali élection législative jaabi di sariya ko ko manansa yɛrɛ tɛ kiritigɛla ye cour constitutionnelle la donc a b'i komi ni mɔgɔ gansan taara rɔbu don ka kuma a ye député minnu sigi i b'a fɛ k'a fɔ ko député tɛ wa député tɛ u bɛɛ ah, mais manansa tɛ mais attends là a bɛɛ kɛ mais ni manansa tɛ kiritigɛla ye sariya de y'a fɔ pourquoi manansa bɛ taa kiri tigɛ e b'a fɔ k'o kiri ka ɲi ne ka kunkolo kɔnɔ n ka kalan kɔnɔ n ka dɔnniya kɔnɔ n ka faamuyali kɔnɔ tiɲɛ tɛ a tɛ se ka kɛ a yamaruyalen tɛ o tuma ne bɛ manansa wele de n ko sariya subaga ale ye subaga de ye sariya kɔnɔ sariya dɔnna tɛ walahi sariya dɔnna tɛ a tɛ n m'a fɔ ko n bɛ waso a la dɛ mais a bɛ ka mun kɛ n'i y'a ka kɛta lajɛ sariya tɛ ni manansa yɛrɛ bɛ mali fɛ a ka kan k'a dɔn nin kuma bɛɛ b'ale kun kan sariya de ko fɔra ye dɔwɛrɛ ma fɔ a ma fɔ i ko ka go n ye ko ka di n ye o tɛ sariya ye nin de tiɲɛ manansa walahi jamana wɛrɛ la a b'a fɔ ne tɛ se ka sigi sariya kunna k'a fɔ ne yɛrɛ ye sariya tiɲɛ n ka to yen ne bɛ démission rendu. ɔ président ye mun fɔ a ka discours la assemblée ko la o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye wa ko ni cour constitutionnelle kura sigira k'olu bɛna fɛɛrɛ ɲini assemblée la. ɔ mais ni manansa b'a kunna fɛɛrɛ tɛ président k'o dɔn sa. ni manansa b'a kunna président yɛrɛ bɛ mun fɔ la a ma solution di k'a ɲɛsin m5 rfp ka kuma ma dɛ tun b'o jati minɛ dɛ parce que cour constitutionnelle mɔgɔ naani démissionnera kelen sara mɔgɔ kɔnɔntɔ a tɔ ye quatre de ye hali ni m5 rfp kun tɛ yen nɔ olu tɛ se ka siéger o

a t'a ɲininka mun de bɛna kɛ parce que an b'a dɔn e bɛ ka ne ɲininka i ko ni ne de y'a fɔ i dɔ bari ne m'a fɔ n k'u kana segin a kan mhm. non ne m'o fɔ mhm. ne b'a fɔ n'i bɛ arrêt in annuler mhm. i b'a annuler ni cour yɛrɛ i b'a fɔ arrêt in mun fɔra kumakan mun fɔra ka mɔgɔw sigi depiteya la kumakan tɛ mun ni sariya bɛ bɛn k'a sababuya kɛ manansa yɛrɛ manansa mun y'a fɔ sariya y'a nɔ minɛ mun na manansa tɛ cour mɔgɔ ye i bɛ arrêt bɛɛ annuler ka da o de kan i tɛ se ka annuler ka da fɛn wɛrɛ kan ni ibk ko k'u bɛna annuler ka manansa kelen in to yen a ye kalon tigɛ a tɛ ka kɛ a tɛ ka corriger sa mais mais i dɔ sa i dɔ sa aw bɛ ka fɛn dɔ de fɔ o ye de an ka an k'a dilan ka bɛn ibk ma mais an t'a dilan ka bɛn sariya ma e ye ne ɲininka sariya de la i ma ɲininka an k'a dilan ka bɛn i bɛ ka ta ma n'i bɛ ka ta don n'a ye mun fɔ a kan mais solution mun fɔra solution non CEDEAO ma nin soli CEDEAO ko ko ka partiel ko ka élection partielle kɛ ɔ dɔw fana y'a ɲini ko ka CEDEAO ka résultat fɔlɔ ninnu ta ne yɛrɛ ye nin kuma fɔ koyi e bɛ ka nin mun fɔ ye ale bɛ ka ye nin mun fɔ ne ko n'i bɛ ka ye n bɛ arrêt annuler mais manansa bɛ bɔ yen n bɛ arrêt annuler parce que manansa tɛ kiri tigɛla ye donc n'i ye arrêt annuler k'a sababu kɛ que la cour est illégale ni mɔgɔ bɛɛ kun nɔminɛnen don devant les tribunaux pour forfaiture pour coalition des fonctionnaires contre les lois de l'État donc u yɛrɛ kana taa kaso la mais a ye bɔ yen fɔlɔ donc n'aw ma kiri tigɛ résultat bɛɛ de bɛ di mɔgɔ bi naani in tɛ dɛ résultat administration territoriale ka résultat bɛɛ bɛ cɛ ka taa di cour kura ma u k'a décider k'a sɔrɔ an ma taa kalata voilà k'a fɔ ninnu ma sɔn o tɛ dɛ mhm. résultat bɛɛ bɛ di cour kura ma reconstituer mhm. maintenant a k'a juger parce que problème bɛ ninnu ka jugement ko la ne b'o de dɔn mais tant que i ye manansa to a kɔnɔ i tɛ se ka segin arrêt kan sariya de fana y'o fɔ n b'o fɔ i bɛ k'a ye manansa ye arrêt mun fɔ tant que manansa de ye yen ɲɛmɔgɔ ye manansa jo don k'a fɔ o tuma mɔgɔ tɛ se ka segin ne ka arrêt kan dɛ hali n'a seginna kan o fana ye sariya sɔsɔli de ye parce que elle juge en dernier lieu donc solution bɛɛ la e yɛrɛ fɛ cour mɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen u bɛ bɔ yen mais donc cour kura mun bɛ na administration ka résultat ka ta ka taa d'u ma mais ne ka solution tɛ sa a fɔ mali yanni o cɛ assemblée bɛ ci yan président fɛ eh, ala e bɛ ka fɛnw i bɛ don cour la yan n bɛ taa assemblée la assemblée yɛrɛ ma sigi o n'i y'a mɛn i b'a ci nka sigira de mais ne lamɛn sa n'i ko ko manansa ka arrêt man ɲi i ma kuma ban wa est-ce que i ye assemblée ci wa mais assemblée tɛ fɔlɔ
mais a bɛɛ tɛ o a fɔra ko dɔw bɛ gɛlɛya ah, e ayi e ye ne ɲininka ɔ ni président ye mun fɔ n'o de y'i ka sariya ye mhm. tinbo i b'o faamu kɛ mais ne fana bɛ k'i jaabi dɔw hakilina ne ma mɔgɔ hakilina fɔ dɛ hakilina bɛ bɛɛ la koyi mhm. mais sariya ye kelen de ye an hakilina ka ca an kelen kelenna bɛɛ n'an hakilina don mais sariya kelen don n'i ko ko sariya yɛrɛ yɛrɛ mhm. tant que i sɔnna ko manansa ye kiritigɛla ye i sɔnn'o ma i tɛ se ka segin arrêt in kan il faut k'an ka kelen ta fila la ni manansa ye kiritigɛla ye i tɛ partiel organiser puisque a y'a ka kiri tigɛ a banna dɔ wɛrɛ tɛ fɔ kuma laban don ɛ e ko manansa ye kiritigɛla ye mais a ye kuma min fɔ k'o tɛ kuma laban ye e y'o ta sariya jɔn kɔnɔ k'i bɛ na n'o ye k'o fɔ an ye o tɛ sariya kɔnɔ tinbo a t'a kɔnɔ ni fɛn min t'a kɔnɔ an kana karaba parce que an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ fɛn dɔ karaba k'a bila sariya kɔnɔ mun t'a kɔnɔ fɛn kelen de bɛ se ka kɛ bi manansa tɛ kiritigɛla ye donc u ye fɛn o fɛn fɔ kiriko in kan a bɛɛ fu a y'u wuli ka bɔ yen a ka mɔgɔ kuraw nati résultat min bɔra administration territoriale la a y'a d'u ma u ka segin a kan point barre n'i y'o o bila sariya kɔnɔ i bɔra sariya kɔnɔ. o yɔrɔ faamuyara aw ka memorandum kɔnɔ aw y'a ɲini ko IBK ka premier ministre ka choix t'aw bolo aw yɛrɛ k'a désigner aw y'o fɔ ni hakilina jumɛn ye ko ka fanga bɛɛ ta an b'o f'i ye an b'o f'i ye parce que nin crise daminɛ na anw yɛrɛ bolo n'i bɛ crise kɔnɔ i ni jamanatigi hali n'aw tɛ point de vue kelen na. gɛlɛya kɔni b'a ka jamana kɔnɔ o man kan ka dogo a la donc n'a b'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ a kɛra ma wajibi fana ye o mali ko anw da tana tɛ an hakilina tana tɛ an b'an hakilina di an b'an ka kumaw fɔ donc n'a y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka kuma mun fɔ ala jama in ka bon n tɛ se k'a kɛ i ko n'i ma fɛn mɛn a bɛ a ɲini an b'a ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ la o mais ale ye crise bɛɛ to sen na a y'a ka gouvernement dissous ko élection de banna ni élection banna gouvernement b'a ka démission présenter a y'a dissous a ye bubu reconduit ɛ eh, anw bolo bi mali kɔnɔ situation politique mun bɛ yen gɛlɛya mun b'a kɔnɔ bubu nɔba b'a la o bubu de y'i ban ka école karamɔgɔw ka article 39 appliquer o fana ye sariya dɔ de ye dura lex sed lex sariya ye sariya de ye a gɛlɛyara cogo cogo i k'a appliquer kuma kɛra a ye a fɔra a ye a y'i ban article 39 ni a tara ka bubu to gouvernement kɔnɔ a b'a dɔn mais sariya don ni sariya man di bubu ye a t'a kɛ o sababu maliyɛnden joli ma kalan ɲa bubu denw bɛ kalan na dɛ mais maliyɛnden jɔn ma kalan joli ma kalan mɔgɔ min b'i to gouvernement na gouvernement ɲɛmɔgɔya b'i bolo ministère financier b'i bolo e ka jamanadenw bɛ dɛsɛ kalan na e b'o fisaya e bɛ e bɛ sɔn o ma u kana kalan mais n t'a kɛ sariya de fana y'a fɔ dɛ ɛ n'e ko k'i y'o tigi ta k'o ka ɲi jamana ma an bɛ mun sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ an denw kan u ka dɔ fɔ ne o la an bɛ mun de sɔrɔ ka tɛmɛ an denw kan an m'a fɔ a ye ɲa u ma dɛ sariya ko ni nin ka kan munna a tɛ kɛ ko bubu banna maa mun banna a yɛrɛ ka jamana sariya la k'a t'a waleya fo k'i sigi ko fo ni président y'a fɔ n'o tɛ ni sariya don ne ka sira tɛ sariya la fo ni IBK y'a fɔ sisan IBK yɛrɛ bɛ bɔ hali kunu a y'a fɔ mhm. ne bɔra n y'a fɔ bubu k'a kɛ a m'a fɔ ko sariya ko a k'a kɛ dɛ k'ale ko bubu k'a kɛ bubu fana y'i ban ne t'a kɛ dɛ fo IBK k'a fɔ ɛ IBK ni bubu bɛɛ ma ban sariya la ɲɔgɔn fɛ o wagati la sariya dun ale de kalila k'a b'a boli ni mɔgɔ mun ye nin fɔ i ma juguman fɔ IBK i ye tiɲɛ de fɔ a ye n'i y'a fɔ i ma juguman fɔ bubu ye i ye tiɲɛ de fɔ a ye o tuma maa minnu ko k'u yɛrɛ sago o de bɛ sariya sanfɛ ni e y'o tilara k'o ta k'o k'i ka premier ministre ye alors que crise b'i ka jamana kɔnɔ an b'o kuma de la e b'a fɛ an ka mun f'i ye c'est que e yɛrɛ t'a fɛ ka premier ministre ta mun bɛ mali baara mais mun b'i sago kɛ o tuma an t'a fɔ i ka premier ministre ta dabila mun na n'o tɛ a ye gouvernement d'union fɔ o constitution mais e dɔ sa e dɔ bɔn sariya sunba ye bɔn i t'a fɛ yɛrɛ ne k'i jaabi parce que ni ko n bɛ kuma dɔrɔn i b'a tigɛ donc constitution y'a fɔ constitution ye mun fɔ IBK ko la ko sariya in kana sɔsɔ jɔn taara serment prêter jɔn ye investiture don jɔn y'i bolo wuli maliyɛn jɔn y'i bolo wuli jamanaden bɛɛ ye je jure devant le peuple dieu devant dieu et le peuple du mali IBK de m'a kɛ k'a tɛ sariya sɔsɔ constitution kelen de ko i ye nin kalikan mun fɔ an y'a sɛbɛn k'a bila i ɲɛ yanni i ka baara daminɛ i ka baara kɔnɔ k'i jija i ka kalikan bonya dɛ n'i m'a bonya i bɛ nɔminɛ pour haute trahison e Timbo, constitution in kumana koyi constitution de fana ko o tuma n'e dɛsɛra k'i kumakan bato jamana dɛsɛra ka to sariya kɔnɔ an ye jamanadenw yamaruya u ka désobéissance civile kɛ démission b'o kɔnɔ koyi n bɛna démission yɔrɔ f'i ye a bɛ mali sariya kɔnɔ. mais yan'o cɛ a ye sariya jumɛn sɔsɔ i b'a fɛ ka mun f'an ye.
ayiwa article 39 o ma sɔsɔ e bolo denw ma taa ekɔli la o ma sɔsɔ. i y'o fɔ.

u taara loi de ta constitution mun y'a kɛ sariya sunba ye 18 millions de maliens anw de votera constitution ye a ma ta assemblée kɔnɔ dɛ directement maliyɛnw bɛɛ ɲininkara i sigiyɔrɔ la 18 millions olu de ye nin kɛ mali sariya sunba ye assemblée kɔnɔ 147 députés olu bɛ se k'o yɛlɛma wa hali n'u ye loi de prorogation ta u tɛ se yen u kana dan loi ma o tɛ se n'u y'a ta a ye sariya sunba sɔsɔ a dun kalifalen b'e de la sariya sunba IBK dun de ye loi nin promulguer k'a publier prolongation siɲɛ fila a ma sariya sɔsɔ a y'a sɔsɔ haut conseil des collectivités territoriales san duuru de y'u ka mandat ye IBK sɔrɔ u sigira 2007 fo k'a bila bi la a ma renouveler san tan ni saba o fana sɔsɔlen don san tan ni saba olu bɛ sigiyɔrɔ dɔ la sigiyɔrɔ mun san duuru o san duuru a ka kan ka falen maliyɛn den wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ a fɛ ka sigi sariya kɔnɔna na nin pilasi la ni élection tɛ olu bɛ sigi cogo di donc a kɛra jɔyɔrɔ ye k'a di ninnu ma jamana kɔnɔ a tɛ falen mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲini o fana ye sariya sɔsɔli de ye tu fausses le principe jamanadenw ka kɛɲɛ sariya la dɔ kana fisaya dɔ ye ɛ n'e ye pilasi di dɔ ma pilasi mun a tɛ minɛ a la tugun sariya dun m'o fɔ e ye jamanaden dɔ fisaya dɔ ye i bɛ ka o sariya sɔsɔ o n'aw ka premier ministre choisir ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira jumɛn na

an ka constitution in fɔ bani constitution a mot fɔlɔ ye mun ye le peuple est souverain o tɛ jamanadenw yɛrɛmahɔrɔnya y'aw de ta ye o sababu o de bɛ yamaruya di aw ma jamana kɔnɔ aw de bɛ yamaruya di jamana in ka kɛ cogo min aw de b'a yamaruya di n'a ye yamaruya di fanga bondaw ma minnu bɛ sigi o fanga bondaw bɛ jamana labɛn ni sariyaw ye donc ni souveraineté ta i bɛ don légitimité kɔnɔ o de ye yamaruya ye o de bɛ na ni légalité o de ye sariyaw ye constitution a daminɛ yɛrɛ la n'a ye nin fɔ o yɛrɛ yɔrɔw la tomi filanan mun bɛ préambule kɔnɔ o ko o tuma aw jamanadenw il faut k'aw k'a bila aw kunna aw b'aw kali k'a fɔ ni maa o maa ko a bɛ mali k'a bɔ sariyaw kɔnɔ k'a kɛ jamana wɛrɛ ye yɛrɛ sagokɛw ni jamana wɛrɛ aw bɛ wuli k'aw jɔ k'a fɔ aw banna s'engage solennellement à défendre la forme républicaine de l'État o dun ye mun ye o forme républicaine nin ka mali to bɛɛ jɛ jamana la jamanadenw sago jamana n'a bɛ f'o ma république ni fanga tɛ i b'a di i den ma n'i sara a bɛ to i ka du kɔnɔ o tɛ nka fanga in bɛ ɲini ni jamana tɔgɔ de ye a bɛ mara ni jamana tɔgɔ de ye a bɛ baara kɛ ni jamana tɔgɔ de ye ko ka mali to o kɔnɔ o tuma ko article 25 k'o bɛna fanga in bonda fɔ aw ye président y'a bonda fɔlɔ ye gouvernement y'a filanan ye assemblée y'a sabanan ye cour suprême y'a naaninan ye cour constitutionnelle o y'a duurunan ye Cour de justice o y'a wɔɔrɔnan ye ɛɛ conseil économique social mm, conseil économique et social mm -hmm. o y'a a a wolonwula je crois ah, oui. bon mm-hmm. ɛɛ seeginnan ye o talen bɛ hakili le haut conseil des collectivités le haut conseil des collectivités mm-hmm. o ye seeginnan ye o tɛ donc nin fanga bonda seegin mm-hmm. ni ninnu tɛ marché sariya kɔnɔ dɔrɔn aw ka jamana tɛ république ye dɛ a bɛ yɛrɛ sago kɛ de kɔnɔ o de ye don o de don donc ni article 25 bɛ nin yɔrɔ mun fɔ président yɛrɛ ka sariya sɔsɔ ne bɔra k'a dɔ f'i ye bubu ye article 39 sɔsɔ nanbara t'a la a tɛ sariya kɔnɔ a ka baara tɛ sariya i bɛ cour suprême ta nin plainte bɛɛ kɛra manassaw contre la a dalen filɛ ye da ma se ka don a la walahi états-unis donald trump est jugé selon les procédures définies bill clinton jugera k'a to fanga la u ka procédure y'a fɔ ko u bɛ jugé cogo min u jugera ten u ye ko kɛ u jugera k'u to fanga kɔnɔ mais cour constitutionnelle y'a yɛrɛ ka sariya tiɲɛ donc i bɛ président ta i bɛ gouvernement ta i bɛ cour suprême ta i bɛ cour constitutionnelle ta assemblée nationale ye mandat tiɲɛ a bɔra a ka mandat o kɔnɔ a ye taara sariya lankolonw ta k'a yɛrɛ sigi k'a ka députéya continuer n'a yɛrɛ ye haute cour de justice deux milliards de bɛ d'u ma san kɔnɔ ko ni tiɲɛni mun kɛra ministres ni yɔrɔw la mais président de m'a fɔ k'ale bɛ fausse facture kalama surfacturation président de m'a fɔ a ka ministère de la défense a m'a fɔ haute cour delila ka jɔn wele a ma kɛ et pourtant u bɛ 2 milliards ta par an u tɛ baara kɛ donc nin institution seegin bɛɛ t'a ka baara kɔnɔ bi ɔ ne bɛ ne bɛ k'o de f'i ye n'an bɛ sariya ko fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu mhm. n'o y'a sɔrɔ nkalon don ni tiɲɛ don dɔ ka bɔ kɛ u k'a fɔ bathily ye nkalon tigɛ dɔ ka bɔ ne yɛrɛ ye liburunin dɔ sɛbɛn a kan n y'a di mɔgɔw ma kunun bɛɛ k'a ye k'a fɔ kuma lankolon tɛ n b'a sɛmɛ sariyaw de la donc n'i y'a lajɛ fanga bulonda seegin de bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu de bɛna jamana in kɛ an bɛɛ ka jamana ye ko nka n'a tiɲɛna nin fanga bonda ninnu na o tuma yɛrɛ sagokɛ de bɛ jamana jamana in tɛ république ye tun ne m'a fɔ constitution de y'a fɔ an tɛ république kɔnɔ bi yan mais an bɛ mun kɔnɔ o la e yɛrɛ ka kan k'a fɔ ta o tuma ni i dɔ i dɔ bani n'a fɔra ko ni e ye nin ni nin tiɲɛna nin tiɲɛna nin tiɲɛna o tuma ko banna ni ne y'a yɛrɛ la k'a tiɲɛna ni ne ko n k'a tiɲɛna e ko ko e o tuma a tiɲɛnen de don wa o tuma e t'a fɛ k'a mɛn dɛ sariya ye mun fɔ ne ma nin fɔ dɛ ne ye fɛn o fɛn tiɲɛni fɛn o fɛn yir'i la sisan n'i ye nkalon de tigɛ i b'a fɔ Bacili nin ma tiɲɛ dɛ mais n'i sɔnna ko ninnu tiɲɛna ne m'a fɔ dɛ constitution de ko o tuma aw ka republikiya a sɛmɛlen bɛ ninnu ka marche de la bon IBK fana bɛ kali o de la minɛ prestation de serment in tɛ tulonkɛ ye mɔgɔw b'a kɛ fɛti ye o tɛ o a bɛna kali ko ale bɛna nin mun ta nin bɛɛ kalifalen b'ale de la a bɛ marché. i bɛ fɛ k'a fɔ an ye k'an tɛ constitution kɔnɔ tugun wa. an t'a kɔnɔ kɛ i dɔ bani donc c'est pour te dire k'a tɛ an tɛ constitution kɔnɔ an ma bɔ dɛ IBK de y'an labɔ a kɔnɔ mm. n'a y'i labɔ a kɔnɔ mm-hmm. ale ko a b'i la don a dondanin mun ka d'ale ye e k'o yɔrɔnin lajɛ i kana a tɔ si lajɛ e bɛ sɔn wa ni jamana ko don e bɛ sɔn non Tinbo ni jamana ko don an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye IBK yɔrɔnin mun ne b'o fɔ la k'a ɲɛsin kelen na yɔrɔ tɔw ɲɛsinnen bɛ jamana bɛɛ de fana la munna n'olu tiɲɛna o fana tɛ fɔ e ye o kɔrɔ ye solution bɛ ka ɲini ka bɔ constitution de kɔnɔ wa, non, solution ɛ i t'i dɔ n ka dɔ f'i ye constitution in dilanna 92 de o y'a sɔrɔ constitution dɔ supprimer la dɛ constitution in kɛra solution de ye o constitution ma na n'a yɛrɛ ye ten o solution de don parce que constitution min bɔ o bilara o la constitution de 74 o bilara institution si tun tɛ marché a bɛɛ bilara constitution yɛrɛ ko nin constitution yɛrɛ ko ni nin fangaw bɛɛ tiɲɛna dɛ yanni ninnu ka kuraya fo ka transition dɔ de kɛ organe de transition à l'époque CTSP de don ko k'a d'o ma o k'a labɛn transition ko kuma in bɛ a bɛ nin constitution yɛrɛ article dɔ kɔnɔ mais a fɔlen bɛ k'a ɲɛsin CTSP la 123 ou 124 o lajɛ a bɛ yen yanni nin fangaw ka organiser mhm. donc o organe de bɛna jamana ko labɛn na constitution bɛ siraw de d'i ma a bɛ hakilinaw de d'i ma donc n'anw ko ko nin fanga bonda bɛɛ tiɲɛnen don sɔsɔli dun ma k'a la an y'a fɔ mɔgɔ si ma sɔsɔ kimu an taara an ni majorité présidentielle ye ɲɔgɔn ye o y'u ka communiqué ye mais u ye mun sɛbɛn olu kunko ye ne fana b'a fɔ ala ɲana u ye mun fɔ an ye a don mɔgɔ si ma kuma choguel kelen de kumana mais jɔn kumana u nana kuma dira amadu abudulayi amadu si ma o ye kuma bila tereta y'a ta tereta y'a bila eh, ibrahim bokar ba y'a ta o y'a bila cɛmɔgɔ sangare y'a ta o y'a bila cɛman kulubali y'a ta mais u ko aw ye fɛn o fɛn fɔ sariya ko la k'a sɔsɔra an tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ an sɔnn'a ma vraiment nin bɛɛ sɔsɔra a tun man kan ka kɛ fana walahi ne ni ala cɛ n y'o de fɔ donc sɔsɔli t'o la o an y'o de fɔ a sɔsɔra maintenant olu ko de a a y'a lajɛ a kan'a fɔ ibk ka démissionner mais ni jamana yɛrɛ dɔ don n'i ye nin bɛɛ sɔsɔ ne tɛ kalikan mun fɔra n'i taara ibk ka investiture la n'a banna le président de la cour suprême le dit je vous donne acte de votre serment i ye kalikan mun kɛ a sɛbɛnnen bɛ ka bila i ɲɛ yan dɛ constitution ko nin kalikan i yamaruyalen tɛ i k'a kelen sɔsɔ n'i y'a sɔsɔ an b'i nɔ minɛ k'i ye janfa jugu kɛ jamana la o fana bɛ constitution kɔnɔ bon n'a fɔra ko nin bɛɛ kɛra mhm. foyi ma bɔ a la e ma nɔ minɛ o de la constitution fana ko article 121 aw ka yamaruya de bɛ nin fanga bɛɛ sigi mais u bɛ sigi aw kunna ni sariyaw de ye sariya min u yɛrɛ wajibilen bɛ k'a bonya aw ka yamaruya de y'u sigi u sigilen u bɛ sigi aw kunna ni sariya de ye u tɛ sigi aw kunna ni yɛrɛsagokɛ ye dɛ sariyaw de don a sariya kelen kelen a ka bato n'a ma bato a ye ban a fanga ma désobéissance civile eh, est ce que anw ka kuma de y'o ye wa constitution ka kuma de don puisque constitution y'a dɔn an ye yamaruya di minnu ma k'u k'an mara ni sariya ye a dɔw bɛna dɛsɛ a dɔw bɛna kɛ yɛrɛsagokɛ ye o désobéissance civile bɛ kɛ cogo di o kɛcogo
a ka ca désobéissance civile i bɛ se k'i ba k'i tɛ l'impôt sara i t'a sara fanga ye fanga mun yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ sariya l'impôt de b'a kɛ olu bɛ taa sariya kani o n'u banna sariya la dɔw kana taa mɔgɔw kani ni sariya wɛrɛ tɔgɔ ye aw banna sariya la i bɛ se k'i ba douane na i bɛ se k'i ba hali polisi min b'i contrôler rue kɔnɔ k'i ka circulation papier d'a ma i b'a fɔ taa ka bɔ n da la
An bɛ sira minɛ a bɛɛ b'a la a yɔrɔ sariya ma cogo yɛrɛ fɔ sariya ko ban i ka fanga in yɛrɛ de bali a k'a ka fangaya a k'i sigi aw kunna ni fangaya ye puisque ale yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ tugun aw y'a yamaruya de a k'aw mara ni sariya ye n'o sariyaw tiɲɛn'a bolo donc a y'a fɔ a ye a ye ban a bolo est-ce que nin ye kojugu ye wa an y'i ta ka da i la k'i yamaruya mara mara ni sariya ye mais sariya bɛɛ nana tiɲɛ i bolo o sariya mun ko k'anw bɛ yamaruya d'i ma o sariya ko aw mun bɛ yamaruya d'u ma u ka mara n'u dɛsɛra k'aw mara ni sariyaw ye sariya kofɔlenw ye a ye ban u bolo o tuma a ma ban cogo fɔ dɛ i bɛ se ban cogo mun na i b'o kɛ i bɛ siraba tigɛ i b'i ban ka lɛnpo sara i bɛ taa baara yɔrɔw minɛ pourquoi pas. aw ka vendredi bɔli bɛna k'o de ye. vendredi an bɛ bɔ. Mm -hmm. an bɛ bɔ an bɛ nin kɛ non seulement mais an t'a dabila yɛrɛ an t'a bila mali yɔrɔ bɛɛ an bɛ yala k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye jɛlenya la mɔgɔ tɛ jagoya fanga sigi an kunna n'i tɛ sariya kɔnɔ tugun koyi k'i tɔgɔ ibrahim bubakari keyita o tɛ ko a bɛ f'i ma président de la république o tɛ nin bɛɛ président de la république sariya de don wa sariya tɔ min bɛ yen o fana y'i ka sariya de ye e kelen ta tɛ kɛ sariya ye k'i bɛ tɔw mara n'a ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kɔnɔ an t'o la tugun mali kɔnɔ o tile banna o. aw ye rassemblement fila minnu kɛ le 5 et le 19 aw ye gouverneur du district écrit ale y'aw jaabi mais sen in na ta n y'a mɛn k'u ma jaabi. ɛɛ eh, mais sariya mun taara a taara IBK yɛrɛ fɛ koyi mm. musa binnen u ko ko autorisation ko mm. k'a kana kɛ ni jamana sɔnna dɛ i bɛ jamana labɔ a kalama de k'i bɛ bɔ n'i y'a labɔ a kalama dɔrɔn k'e tilara i bɛ se ka bɔ. n'i y'i ka papiye ci olu de y'a sɛbɛn dɛ pour que musa tun b'u bali ka bɔ o digir'u la u nana kɛ sariya ye o wagati musa bin tuma ayi ni maa min b'a fɛ ka bɔ i bɛ bɔ dɛ i bɛ jamana ladɔnniya dɔrɔn de k'a fɔ u y'i yamaruya yamaruya ko t'a la i b'u labɔ a kalama pour que u yɛrɛ ka labɛn kɛ bɔli ka kɛ sabati kɔnɔ mais u ka labɛn kɛ bɔli ka kɛ sabati kɔnɔ mais k'a fɔ an y'i yamaruya i ka bɔ i kana bɔ k'o kana kɛ mali kɔnɔ olu de y'a sɛbɛn ka sɔrɔ musa binnen o de ye sariya bɛ mali kɔnɔ c'est le système de la déclaration et non de l'autorisation sariya de y'a fɔ donc IBK nin bɛɛ ye sariya ko de ye e bɛ ka ne ɲininka mun na gouverneur gouverneur ta tɛ sariya ye IBK ta tɛ sariya y'an bɛɛ de jɛ ye gouverneur yɛrɛ fana ka sariya kalan

a bɛ bubu ta a yɛrɛ sago la hali ni bubu man ɲi ale ni bubu n'ale ni bubu ka di hali ni bubu ma ɲɛ a bɛ bubu ta anw fana t'o la o i tɛ premier ministre ta mun y'an denw bali ka kalan kɛ sa mun ko k'a tɛ sariya bato kɛnɛ kan n t'a kɛ e b'o ta cogo di k'anw ka sɔn e k'an mara ni sariya ye e dun ni sariya sɔsɔlaw de bɛ ka jɛ k'u b'an mara an bɛ sɔn o ma mun na Mais maître Mohamed Ali Bathily garanti jumɛn b'aw bolo bamananw b'a fɔ ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ an b'a dɔn aw b'aw ka wulikajɔ la fanga wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka na kɛ nin ko bɛɛ tigi ye garanti jumɛn bɛ e bolo professionnellement komi e bɛ sariya dɔn k'a fɔ ko o ɲagamini tɛna don Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ min fɔ ko coup d'état kana kɛ o tɛ yan
Terroriste fana bɛ yen mais munna aw tɛ IBK ɲininka garanti jɔn b'e bolo garanti jɔn bɛ IBK bolo k'a fɔ n'a ye jamana to ni taabolo kan ko terroriste tɛ don a kɔnɔ parce que ale yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ wuli normalement kɛlɛ tɛ yɔrɔ min munna aw t'a fɔ ko IBK mais pourquoi fanga b'e de bolo pourquoi e bɛ ka nin bɛɛ sababuya de ye i b'a dɔn kɛlɛ bɛ bɔ a la pourquoi nin bɛɛ bɛna sababuya ni kɛlɛ bɔra a la yann'aw k'a fɔ aw mun bɛ k'a fɔ ko tasuma mun nana ni tasuma ye o de ye kɛlɛ o de nana yɔrɔ jeni wa aw mun b'a fɔ aw da la ko tasuma bɛ yan aw de bɛ ka yɔrɔ jeni ko mun kɛra anw m'a kɛ mais a kɛra de anw bɛ k'a fɔ jɔn y'a kɛ a kɛra IBK ɲinɛ ma wa est ce que n'i y'a dɔn terroriste b'i ka jamana kɔnɔ i bɛ nin risque ta wa sariya tɛ boli cour constitutionnelle b'a sago kɛ i b'o risque ta wa ni jamana kalifalen b'e de la latin k'o ma le bon père de famille pater familias ɔ mais mun ye militairew ta ye eh, militairew ta anw tɛ garanti di ka tɛmɛ hali constitution yɛrɛ kan o article 121 alinéa 3 ko le coup d'état est un crime imprescriptible ne m'o sɛbɛn dɛ o fana b'a kɔnɔ ɔ mais dɔw ko ko aw fana ta ye ni kudeta ma ja ah, i ko kudeta civil an y'o de mɛn an ko a ka demisiyoni yɛrɛ mhm. e m'a ye wa ni IBK ye gouvernement sigi mhm. n'a ye Bubu sigi mhm. a ma Boubèye sigi yan députéw ye jɔnw ye u t'a f'u ma wasadenw jamanadenw ka lasigidenw tɛ wa bulon kɔnɔ olu m'a fɔ

o ye Boubèye ka niveau ye président suffrage universel de y'ale sigi jamana bɛɛ de y'a sigi vote don a ma sigi député bulon na donc jamana bɛɛ de bɛ se fana k'a fɔ ale ka démissionner o tɛ kudeta ye o kudeta ye o kudeta kɔrɔ ye mun ye jamana fanga bonda fila jamanadenw sen t'a la dɛ fanga bonda fila u bɛɛ sigilen bɛ sariya dɔ kɔnɔ ka baara dɔ di u bɛɛ ma u bɛɛ kofɔlen bɛ sariyaw kɔnɔ jamana kɔnɔ kodɔnnen bɛ sariyaw kɔnɔ o sigibonda fila mais a bɛɛ ye jamana de ta ye olu de ka bɛnbaliya dɔ bɛ taa dɔ ka fanga minɛ a la k'a niyɔrɔ minɛ a la k'i sigi n'a ye o ye coup d'état militaire de ye sɔrɔdasiw ye armée de ye a labɛnnen bɛ jamana tɔgɔ de la jamana tɔgɔlafɛn de don a bɛ taa président ni gouvernement ni assemblée ka fanga minɛ o la mais o de la a bɛ fɔ c'est un coup dans l'état coup d'état a tɛ kɛla jamanadenw ka wulikajɔ la rien jamanadenw ka wulikajɔ u ko président ye de sɔn k'a bila mais u m'a fɔ k'a bɛ sɔn a yɛrɛ diyaɲa kan sɔn i k'a bila ATT démissionnera mais a m'a kɛ a yɛrɛ diyaɲa kan o de la ne ko n ko coup d'état Aya a ma nɔ minɛ k'a ye coup d'état kɛ dɛ a ye pression de kɛ ATT kan ATT démissionnera o de y'a kɛ Aya ma nɔ minɛ n'o tɛ loi d'amnistie tɛ dɛ n y'a kalan réseau kan donc k'u ko non ko Bathily filila ko loi d'amnistie de ye Aya kisi ko ATT ka démission tɛ loi d'amnistie o taara assemblée la o tɛ se ka constitution sɔsɔ sa la constitution constitution de ko ko coup d'état ye crime imprescriptible ye n'i y'a kɛ yafa tɛ k'i ma donc loi d'amnistie tɛ se ko Aya kisi o ATT bilala ka démissionner ATT ye démission mun kɛ o de y'a yira ko Aya ma coup d'état kɛ donc Aya tora o de kama mɔgɔ m'a nɔ minɛ coup d'état ko la dɛ coup d'état ko ma fɔ a ye
mais constitution b'a fɔ ko président san duuru de bɛ d'a ma ɔ n'i ko k'a k'a bila yanni o san duuru cɛ. e mais est ce que o président tɛ sa o san duuru kɔnɔ. ɔ o kaw bɛ yen. ayi k'a ma fɔ ko saya ni fɛn dɛ président bɛ se k'a bila. n'a y'a bɔ a yɛrɛ la mais n'a y'a bɔ a yɛrɛ la mais est ce que a bɛ se k'a bɔ a yɛrɛ la k'a to a yɛrɛ sago kɔnɔ comme a bɛ se ka wajibiya k'a bila mais ale de b'a bila o. donc n'i yɛrɛ b'a bila an ko démission mais démission nɔ kɔrɔ mais e de bɛna démissionner mais a kana k'i sago la sa a b'i sago la o yɔrɔ t'a la dɛ mais kɔni n'a bɛ kɛ e de b'a kɛ donc i yɛrɛ bolo de bɛn'a kɛ est ce que droit tɛ président bolo n'a sigira k'a sɔrɔ hali maa si ma wuli a kama a yɛrɛ k'a fɔ ne dɛsɛra bana bolo n dɛsɛra nin sababu la n dɛsɛra nin kama ne bɛ baara bila n bɛ démissionné o tuma ni président démissionné a ye coup d'état k'a yɛrɛ la o droit bɛ bɛɛ bolo ka démissionné hali droit b'e bolo ka démissionné ka bɔ télé in na yan hali n'i ye président fana sigi fanga kunna droit b'a bolo ka démissionné donc ni i bɛ se ka démissionné ka ban an ma dɔwɛrɛ f'i ye an ko démissionne an m'a fɔ i k'a k'i yɛrɛ sago la sariya fana m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ démissionné n'i t'i yɛrɛ sago la o ma fɔ yɔrɔ si o donc n'o fɔra i bɛ k'a ye munna i bɛ k'a ka démission bɛ kɛ mankan ye

garanti jumɛn b'aw bolo bi k'a fɔ ni nin kɛra mali gɛlɛya tɛna dɔ tɛna fara gɛlɛya kan
écoute ne ko an ma burkina ta ye wa an m'a ye wa o ma kɛ a ɲɛna burkina tɛ CEDEAO la wa où est le problème a bɛ min ça fait burkinabew bɛ se ka mun kɛ an maliyɛnw kana a kɛ quoi parce que an bɛ CEDEAO la olu b'a la mais olu bɛ se ka ko dɔ kɛ a bɛ bɛn u la maliyɛnw kan'a kɛ quoi.
mais 2012 ta mɔgɔ ma ɲinɛ o kɔ embargo bilala an kan yan. ee ee 2012 ta 2012 ta o de wulila Aya de ko a ye coup d'état kɛ Aya de tugu a ye coup d'état kɛ mais Aya seginna a kɔ dɛ o de ye Aya kisi o.

walahi jamana o jamana la u bɛ aw kɛ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o la
bon e ye ne ɲininka ni mɔgɔ bɛ kuma i bɛ n tigɛ i bɛ question i bɛ questionw da ɲɔgɔn kan a si tɛ jaabi an ka ɲɔgɔn ɲininka ne ye jugeya kɛ san mugan mɔgɔ tɛ mɔgɔ questionné tan n'i b'a questionné n bila an ka i jaabi ou bien n'i t'a fɛ n ka a kelen tɛ ne ko n bɛ kuma dɔrɔn i b'a tigɛ n ko n bɛ kuma i b'a tigɛ aa o tɛ question cogo ye non monsieur le journaliste o tɛ question cogo ye o t'a cogo ye garanti ani i ye ne ɲininka mun na i ko ko n bɛ chaîne de commandement tigɛ ne y'a f'i ye n b'a tigɛ wa est ce que armée in n'a dilannen b'a cogo la n'i crois que nin remous politique de b'a ka chaîne de commandement tigɛ nin t'a tigɛ dans tous les pays du monde armée in a bɔra a ka armeya la i bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ tɛ ne b'a fɔ kabiri démocratie in nana jala bɛ dila par complaisance ka mɔgɔw tɔmɔ dɔrɔn ka jala ta ta ka da u kan na i ka généraux dan bani généraux dan an ka su minnu bɛ bɔla kɔfɛ k'u fagara terrain kan e ye commandant ni colonel mɛn a la wa a bɛɛ sergent chef adjudant chef lieutenant a cayalen ba ye capitaine ye parce que chaîne de commandement yɛrɛ tɛ yen tugun o farala politique kan commandement militaire la n'i ye ne ɲininka hali a réflexion minnu ka kan ka stratégie ni fɛnw kalan ka guerre appliquer olu si tɛ terrain kan est ce que o ye anw de nɔ ye wa terrorisiw tɛ donna ni o fɛɛrɛ de ye wa parce que armée tiɲɛnen bɛ ka se o niveau la wa an ye dɔw kumakan mɛn réseau la minnu sara minnu banana balle b'u la u dɔw ko ni généraux y'i présenté an na an bɛ kisɛ ci u la an ɲɛ t'u jɔyɔrɔ la foyi la officier supérieur ninnu fɛn o fɛn mutera k'a bɛɛ bɛ bamakɔ u si ma t'u ka poste la est ce que o ye anw de nɔ ye wa jɔni y'o tiɲɛ jɔni nɔ don o tuma armée in kalifalen bɛ ne de la wa ou bien a kalifalen bɛ e la i t'i lɔ ne k'i ɲininka ayisa ne bɛ ne b'i ɲininka ne ko n ko kabini démocratie sigira alpha b'a la ATT b'a la IBK b'a la alpha yɛrɛ ma concours organisé spécialement k'a den don wa a kelen o ma kɛ Mali kɔnɔ yan a delila ka kɛ
arrêtons nin bɛɛ bɛ kɛla maliens ɲɛ b'a la u yɛrɛ ka tiɲɛ u dɛsɛlen bɛ k'a fɔ ni président kɔni jɔra dɔrɔn président kɛra dibara ye an tɔw ye limɔgɔ de an bɛ taa sa a kɔnɔ mais c'est pas possible komi i yɛrɛ bɛ réseaux sociaux suivi i ka vidéo dɔ bɛ ka tɛmɛ wagati laban in na i y'a jira k'a fɔ IBK na tuma k'o y'a sɔrɔ gɛlɛya a nana wagati min na président si ma na a ɲɔgɔnna gɛlɛya ne yɛrɛ y'o fɔ sa mais attendez est ce que ne kelen de ye IBK sigi 77 eh, 2013 wa u m'a fɔ 77,7 pourcent des maliens de y'a sigi a nana mun na parce que gɛlɛya dɔ de tun tɛ yen mais n'o fɔra o o ye ko ne ye n yɛrɛ sɔsɔ wa ne tugura a kɔ n k'a ka sigi fanga kunna ka fanga ɲini k'a d'a ma ɲɛna a b'a ɲɛnabɔ wa a nalen fana n y'a fɔ IBK mɔgɔw san kelen koyita de tun b'a kɔfɛ k'a ka bilan nul u y'a caya n ko he n'a nana a t'aw jɔ a ka waleya dɔw kɛ fɔlɔ nin nana gɛlɛya mun kɔnɔ an kana a kɛ politiki ko ye a y'a bila a fana k'a ka preuve di ne m'a fɔ a ka ɲi o don dɛ n ko k'a bila a k'a ka preuve di parce que a nana dɔrɔn a man ɲi a man ɲi a man ɲi a bɔra koyita de da o de b'a kɔ bi k'a ka ɲi ne ko IBK ye i ni maalankolon minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bacili y'i dɛmɛ i ka fanga ta nka n'i n'u tora ɲɔgɔn fɛ ne bɛ bɔ i kɔ dɛ n y'o fana fɔ ka n to gouvernement de la munna u t'o fɔ est ce que ne ko n bɛ IBK fɛ 2013 ne bacili kelen de y'o fɔ wa. malien bɛɛ m'a fɔ a bɛ se ka kɛ ko ne bacili kelen filila mais malien bɛɛ filila o tuma wa o fɔli o tuma n'u b'o ta ka na n'o kuma ye bi ko ne tun bɛ k'o fɔ kunu o tuma n ye maa mun ta ne ɲɛ na a ka ɲi a bɛna an dɛmɛ 2013 n'a tiɲɛna ni ne ma bɔ k'o fɔ ala bɛ n ɲininka Maître Mohamed Ali Bacili an b'a dɔn aw y'a ɲini ko ka premier ministre sugandi aw yɛrɛ k'a sugandi k'a désigner n'o kɛra gouvernement d'union nationale n'a kɛra sigifɛn ye e pɛrɛnnen don bi ka don a kɔnɔ ne bɛ fɛn dɔ f'i ye mhm. gouvernement ko tɛ ne ka problème ye ni IBK ko ale bɛ ministère d'état duuru fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ma ni bubu y'a premier ministre ye a k'a mɛn bi ne yafara ne ni bubu tɛ baara kɛ bubu tɛ mali ko la. mais n'a kɛra premier ministre wɛrɛ an b'a dɔn compétence ni ni compétence bɛ premier wɛrɛ la ne n'a bɛ baara kɛ hali ka jamana in to bubu bolo mhm. a foyi ne tɛ n da don a la.
D'accord i ka welekan ye jumɛn ye sisan ka ɲɛsin jamanadenw ma yani jumadon cɛ? Yani jumadon cɛ jamanadenw a ye bɔ aw ka jamana ɲini. Sariya de y'aw yamaruya u bɛ k'aw bagabaga ni kan fɛn o fɛn ye tiɲɛ t'a si la. Yala u bɛ bɔ ko maintien d'ordre i bɛ mugujɛ kɛ marifa kɔnɔ e min bɛ marifa ta ka taa n'a ye ni mugujɛ b'a kɔnɔ i b'a dɔn ni kisɛ b'a kɔnɔ fana i b'a dɔn n'i y'a jɔ tan k'a ci i b'a ɲɛsin mun na ni mugujɛ don i b'a dɔn i t'a faga ni kisɛ b'a kɔnɔ i b'a dɔn i b'a faga wa maintien d'ordre diɲɛ yɔrɔ si la mɔgɔ ma yamaruya i ka kisɛ kɛ marifa kɔnɔ ka taa ci i ka jamanaden na a k'a fɔ u b'o kɛ an y'a fɔ an tɛ wuli ka bɔ a kan bagabagali tɛ se k'an lawuli ni droit t'i bolo sariya min y'i yamaruya i ka jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i ka kisɛ yɛrɛ k'i ka marifa kɔnɔ k'a ci i ka jamanadenw na ko maintien d'ordre n'u y'a kɔrɔbɔ an bɛ mun fɔ ko à la guerre comme à la guerre bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don dɛ mɔgɔ min bɛ marifa ta ka kisɛ k'a kɔnɔ e tɛ maintien d'ordre la dɛ e ye mɔgɔ fagala de ye o tuma n'aw ko k'aw bɛ maliyɛnw faga mun kɛra an na 91 k'an b'an sigi k'an ye finiw ni marifa d'aw ma walahi mali sɔrɔdasiw k'a mɛn mali gendarmew k'a mɛn gardiw k'a mɛn an tɛ sɔn ka kɛ maa si ka kungo kɔnɔ sogo ye k'i bɛ marifa ta ka taa an bon n'i y'an bon an b'i ka denbaya bon an sigiyɔrɔw la yanni ka kuma di ne ka kuma laban bɛ kɛ mun ye ne t'a fɛ maliyɛnw ka kɛlɛ n t'a fɛ u ka kɛlɛ mais an bɛɛ ka to sariya kɔnɔ o de da ka di an bɛɛ la an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn ka jamanadenya bonya sariya ko an ka dan yɔrɔ min an ka dan yen si kana kisɛ ta k'i bɛ taa ci maliyɛn na n'i y'a ci anw nɔ tɛ dɛ an t'a fɛ mɔgɔ ka yɔrɔ kari jamana in y'an bɛɛ de ta ye an t'a fɛ hali n'i taara gouvernorat kɔnɔ i taara préfecture kɔnɔ i ka foyi kari yen i kana foyi kari an bɛ mɔgɔw bali ka baara kɛ c'est tout ordinateur o papier o a bɛɛ y'an ta de ye foyi kana kari foyi kana tiɲɛ i kana taa feu kari feu in dilanna anw de kama anw de bɛ ɲɔgɔn lakana n'a ye karili nin an k'o dabila sa mali kɔnɔ fanga kɛlɛ cogo caman bɛ yen ka sɔrɔ karili tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛlɛ cogo min k'a sɔrɔ an m'a kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni mun bɛ laban ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sɔrɔw la an k'o dabila o ye n ka kuma laban ye yanni n ka bɔ kuma la puisque dɔw bɛ n'a fɔ a ye bacili mɛn a ko ko n'u bɛ taa mɔgɔ faga n m'a fɔ ten dɛ ne ko de ka kisɛ don marifa kɔnɔ k'i tugu ka don a kɔnɔ k'i ɲɛsin jama la k'a bɔ ka marifa da i kan na ka dɔ lajɛ k'a ci a la loi si m'a fɔ diɲɛ nin yan wa n bɛ mun fɔ fana n'a kɛra IBK fanga bɛ ban dɛ cour pénale internationale bɛ yen dɛ a kow tɛ bila dɛ a tɛ bila cour pénale sigira musa tile kɔfɛ mais bi a bɛ yen dɛ ni mun y'a kɛ an t'i to yen dɛ. aw ni majorité mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye tugun parce que IBK. IBK ka majorité a yɛrɛ ka majorité bonya sa. ni ne taara e bara kuma la n'i y'a dɔn i tigɛlen bɛ mɔgɔ mun na n'i ko ko ne n'o ka taa kuma e b'o jate mun ye ne kana ne bara ne tigɛlen bɛ mɔgɔ mun na n ka du kɔnɔ ni ne ko a i ka taa kuma i bɛ taa i ni nin bɛ kuma kɛ i b'a fɔ a est ce que ne ka ko dilanni bɛ nin kɔnɔ IBK de y'a ka majorité ta k'a f'u ye n'aw bɛnna mɔgɔ mun na an k'o kɛ assemblée président ye u ko k'u bɛnna jarasuba la IBK m'a fɔ a tɛ kɛ wa ni majorité b'a bolo dakun jɔn na o b'a n'a ka majorité cɛ mais an ɲɛ bɛ u la cogo min na a ka bonya t'u kan anw ɲɛ b'u la cogo min na dɛ a ka bonya de t'u kan ɔ n'a ka bonya t'u kan n'a ko k'anw ka taa kuma u fɛ ne m'a dɔn an bɛ taa an ka temps perdu ye mun i m'a ye IBK tun k'anw ka taa kuma a ka kunun kuma y'a jira a tun b'an bila an bɛ taa temps perdu yen nin de b'a kɔnɔ a y'o de fɔ a m'i tilen ka nin fɔ an ye dɛ nin de tun b'a kɔnɔ mais a ye taa a b'a ni ninnu to kuma la don kelen a bɛ bɔ a b'a fɔ n b'a kɛ di n ye ko bɛɛ kɛ n y'u wele u ni n ka mɔgɔw sigira ka kuma mais jamana tɛ se ka to ten an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan tu comprends il veut gagner du temps an ye ɲɔgɔn faamu merci beaucoup merci beaucoup voilà énergie tv jabaranin filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka bi mɔgɔ welelen de tun ye maître mohamed ali bacili ye ale y'an ka ministre de la justice kɔrɔ ye bi a bɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques la minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wagati laban in na ko président n'a ka régime ka walan sɛmɛ o la sa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ Ala ka jamana basigi